ị ma afa mkpụrụ osisi a ee ama m afa mkpụrụ osisi ahụ kedu afa ya n'oyibo afa ya n'oyibo bụ tomato kedu afa ya n'igbo afa ya na igbo ndị be anyị ọ mara ya Ee, akwa ụnụ afụgo ọ dị mkpa na anyị ga na-asụ igbo ihe ọbụla anyị na-eri bụ mkpụrụ osisi ị mara afa ya n'Igbo ị mara afa ya n'oyibo ị mara afa ya n'oyibo ị mara afa ya n'Igbo maka na ọ dị ọtụtụ mkpụrụ osisi anyị na-erinụ n'obodo a anyị mara afa ya n'oyibo mana anyị amara afa ya n'Igbo Mami, excuse. Good afternoon, ma. Em, biko ewekwala iwe.

Em, akwa onye Igbo ka ị wụ Ee, abụ m onye Igbo ị mara asụ Igbo ọfụma kwe ama m asụ Igbo ọfụma Okay. o nwere challenge anyị na-eme o nwere mkpụrụ osisi ndị anyị na-erikasị n'ala Igbo a anyị maara afa oyibo ya ụfọdụ anyị amaara afa Igbo ya nwee ụfọdụ ndị anyị maara afa Igbo ya anyị amaara afa oyibo ya so anyị sị na anyị ga-eweta mkpụrụ osisi ịtọ kịta na-agosi gị ị gwa anyị afa oyibo ya ị gwa anyị afa Igbo ya Okay. ị kpọta afa ịtọ a anyị enye gị 5000 naira ebe a kịta anyị dị ready Well, adị m ready Ị dị na ready? adị m ready ya fọrọ ịlọ bụrụ ka egwuregwu adị m ready ị ma na anyị gwa gị na anyị bụ nnụnụ tv and comedy okay anyị gosi gị mkpụrụ osisi ịtọ a kịta ị gwa anyị afa igbo ya, ị gwa anyị afa oyibo ya kwa ị sị na ị dị ready adị m ready ọ bụrụkwa nke m ma-akpọnwu Eh, okay hey, let's go kamera bịa nso

Yes. kedu afa ya na oyibo Afa ya n'oyibo bụ banana. afọ ya na oyibo bụ banana Yes. kedu afa ya na igbo Unere. unere Hey! nwaanyị a chọkwa iri ego anyị oo! Ah, ndị be anyị o nwetara afa ya na oyibo bụ banana afọ ya na igbo bụ unene Yes. ee nwaanyị a chọkwa iri ego anyị oo!

Onye ya nụ bo- bonus. kedu afa gị ahụ ọzọ Afa m bụ mgbe ọ na-echi uchu. mọmi ichi uchu Yes. ee mọmi ichi uchu eh, chee anyị ga-enye gị Bonus. no anyị ga-enye gị seconds iji wee chekwa ọfụma ọ bụ na ị chesịa ị maha afa ya gwa anyị anyị ga-agwa gị afa ya ebe a biko onye ma ebunyekwala expo anyị adịghị eme ihe expo ebe a maka na ọ bụ na ọ zata kịta were 5000 naira ihe a bụ ebe chere aka mgba n'iru Kedu afa ya na Igbo? Okay. Um, ọ going, going, going, gone. Ndị be anyị ọ mara ya. Akwa ụnụ afụgo ọ dị mkpa na anyị ga na-asụ Igbo ihe ọbụla anyị na-eri bụ mkpụrụ osisi. ị mara afa ya n'igbo ị marọ afa ya n'oyibo ị mara afa ya n'oyibo ị marọ afa ya n'igbo maka na ọ dị ọtụtụ mkpụrụ osisi anyị na-eri nụ n'obodo a anyị mara afa ya n'oyibo mana anyị amarọ afa ya n'igbo ọ dị ọtụtụ ọ few ka anyị mara afa ya n'igbo ma mara n'oyibo so mama dị very very wonderful kedu afa gị ahụ esi na Mama ichu uchu. mama ichu uchu ọ bụrọ mmadụ ncha niile mkpụrụ osisi naabọ m gosiri ya ga-amatanwu afa ya n'oyibo mara afa ya n'igbo o nwere ike mmadụ ncha mara ube na ọ bụ pear so nke a bụ tomato afa igbo ya bụ ụtụbala ala ụtụbala ala bụ afa igbo ya nwaanyị a aka erigo ego anyị ọ bụrụ na ọ kpọtara na ihe a bụ ụtụbala ala so ọ ya bụ afa igbo tomato n'igbo igbo izugbe igbo izugbe ka anyị ji wee bịa taa so ee mana anyị kelere gị anyị ga-enyetụ gị bonus because ị traịrị ọ dịrọ easy ee for giving us your time ngwa jide nke a for giving us your time ee ị traịrị afa anyị bụ nnụnụ tv and comedy anyị nọ na social media anyị nọ YouTube anyị nọ TikTok anyị nọ Facebook anyị nọkwa Instagram anyị na-emekwa ọfụma so a- nke anyị ji wee bịa na nke ikpeazụ a ime ka ihe asụsụ Igbo anyị nwee ike na-akwụdosi ike ọfụma